kaanụ nka asị m ka ihe ọma mere onye mekwara ibe ya ka o ji ngaji eri chetakwa ndị ji aka Ah, anyị bụ ndị bịa soro nke bụ bịa soro anyị n'asụsụ Igbo bịa soro anyị n'omenala Igbo bịa soro anyị mụta Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo ama nwụnata ndị mụ na ha nọkwa n'ebe a bụ ada maazị uju mọọdụ Ndị be anyị ndewo nụ. na nwaada ijeọma Ohuabụnwa Ndị be anyị nnọọ nụ. Ee, mụ onwe m bụkwanụ Ọbụmneke Egbujọ anyị na-asị ụnụ ndewonụ anyị abịakwala ọzọ iwetara anyị ụmụ ọkpụrụkpụ okwu ndị a na-adabanye adabanye mana tutu anyị aga n'iru enwere nkwa m kwere ụnụ mgbe anyị mechara ihe onyonyo nke mbụ anyị sị na anyị ga-akọwagodi ihe kpatara eji baa aha bụ Ọbụmneke Ee, dịka o si dị um, nne na nna m mụrụ mụ ma na-etolite nụ na a na-akpọ m Ọbụmneke m wee jụọ ajụjụ asị na ọ bụkwanụ aha eji zaa ụwa okwu nke mere na mgbe a mụrụ nwa ị ma na anyị dị naanị itoolu naanị itoolu naanị itoolu Ee, a mụrụ nke mbụ ọ bụrụ nwaanyị mụọ nke abụọ ọ bụrụ nwoke mụọ nke atọ ọ bụrụ nwoke mụọ nke anọ ọ bụrụ nwoke mụọ nke ise ọ bụrụ nwoke amụọ nke isii ọ bụrụ nwoke ọha na eze ajụwa ọ dị sọ nwoke nwoke ka ị na-amụdị mgbe ọ bịara mụọ nke asaa wụrụ mụnwa ya ewere m zaa ha ajụjụ ahụ sị na ọ bụ m na-eke mana Chineke nwere otu o si eme ihe ọ mụzie nke ọzọ ọ wụrụ nwaanyị nwoke a na nwunye ya echee na ọnụ ụzọ nwaanyị emeghela ha aga ọzọ ọ wụrụ nwoke ha sị na ka anyị ka anyị hapụ okwu a ka anyị hapụ okwu a ọ dị mma N'ụbọchị taa, anyị na-eleba anya n'okwu bụ alụmdi na nwunye. Maazị,
kọwara anyị ihe ị ghọtara bụ alụmdi na nwunye n'ala Igbo ka anyị tinyezie n'ọnụ. Ọ dị mma.
Um, Ọ bụrụ na anyị ele anya, alụmdi na nwunye Dịka otu onye ọka mmụta a kpọrọ Norman Geisler, ọ sị na alụmdi na nwunye a bụ nkwekọrịta n'oge ndụ n'etiti nwoke na nwanyị nke oke mmekọrịta nwoke na nwanyị dị n'ime ya. otu onye ọzọkwa a kpọrọ N.T. Wright ọ sị na alụmdi na nwunye a bụkwanụ nkwekọrịta na-adabareghị na ihe ọbụla nkwekọrịta na-adabereghị n'ihe ọbụla nke bụ ị sụgharịa n'okwu bekee ya bụ na unconditional commitment ọ bụ ya bụ ihe mmadụ abụọ a hụtara dịka alụmdi na nwunye mana ọ dị otu nwoke ọzọ onye ọka mmụta ọzọ a kpọrọ Emeka Chimerem ọ sị na alụmdi na nwunye a bụkwanụ nkwekọrịta nke dị n'etiti nwoke na nwanyị nke ga-eme ka ọ- ọdịmnotu ha gbaa mgbọrọgwụ nke ha abụọ tinyekọtara uche n'ime ya ịdị n'otu ma ọ bụ mmekọrịta nke mmadụ abụọ ahụ tinyekọtara uche n'ime ya dịka Emeka Chimerem si rụtụ ya aka
bido na nke Norman Geisler Ọkammụta na nke Wright na nke Maazị Emeka Chimerem otu mkpụrụ ọkpụrụkpụ okwu ka m ghọtara n'ime ya dịka omenala Igbo si akọwa ọkpụrụkpụ okwu ahụ m were nkwekọrịta Ha kwekọrịtara um na ha ga-abụrụ di na nwunye. um Mgbe mgbe ihe m na-akpọ ya bụ di na nwaanyị. Mana ịkpọ di na nwaanyị, ọ bụrụ nwaanyị dị ka okwu nchịkọta, Mhm. na ọ di na nwunye Mhm. ya na ọ nkwekọrịta dị n'etiti nwoke Mhm. na nwaanyị Mhm.
ya bụ nkwekọrịta ọ nwoke ịhụ nwaanyị obi dị ya mma nwaanyị ahụ ya dịka o nwere onye

ya sị na mgbe ụfọdụ na ọ bụ na i cheghị na nne na nna na-ahazi ụmụ ha site na mgbe ha pere mpe ịlụ ma ha tolite mana azara m ya ajụjụ ahụ sị ya na a sịkwarị na nne na nna haziri ọnọdụ alụmdi na nwunye nye ụmụ ha ndị pere mpe ha na-etolite ma mgbe ha tolitere ọ bụ naanị nkwekọrịta ga-eme ka nhazi ahụ e mere na gboo nwee isi maka ọ bụ na ha tolite dịka ụwa mepere anya n'ụbọchị taa onye nke a hụ onye ọzọ chara ọcha onye nke a hụ onye ọzọ jiri oji ya sị nna na ihe ahụ anyị kwuru mgbe ahụ na-eche m na ọ ga-enwe isi na nkwekọrịta adịghị onye ọbụla gaa na usekwu ya gaa nọrọ. maka na ọ bụ nkwekọrịta ahụ bụ ya na ihe nwere isi Mhm.
Mm. Mm. ọ bụrụgodịrị na nne na nna pụtara sị, O, mgbe m na-etolite, em, nne m sị na m nwere onye a mụrụ mụ na ya n'otu ụlọ ọgwụ, n'otu ebe a na-amụ nwa. Nne nke nwoke na-asị na ọ bụrụ na nwa ya ruo ịlụ nwaanyị, na ọ ga-abịa lụọ m. Mm. Mana mgbe anyị na-eto, onye ọbụla na-aga n'ụzọ nke ya. Mgbasị m hụtara nwokorobịa ahụ, ọ masịghị m Mm. na ọ ga-abụ di. Echekwaghị m na ọ masịrị ya Dịka o si dị. na m ga-abụ nwunye ya. Mụ na ya ekwughị okwu maka aghọtachaghị m ya. Echekwananụ m na ya nwere onwe ya. Ọ na-ahụnarị ka o si dị iji gaghachi na ihe ndị ọkammụta kwuru ọ bụrụ na nne na nna ahaziere ụmụ ha alụmdi na nwunye ọ pụtara na alụmdi na nwunye ahụ dabeere na nhazi ahụ mana NT Wright na-akọwa na alụmdi na nwunye wụ nkwekọrịta nke na-enweghị ihe ọ dabeere na ya ọ dabeereghị na a haziri ya ọ dabeereghị na e nwere ego ọ dabeereghị na e nwere akụ na ụba ọ dabeereghị na e nwere ụgbọala ọ dabeereghị na e nwere ihe akụ akụ na ihe enwe enwe ọ dabeereghị na adị m ọcha ma ọ bụ na adị m oji na ọ dabeere na nkwekọrịta dabere n'ịhụnanya maka na alụmdi na nwunye ọbụla ịhụnanya na-adịghị ọ dịkwa ka mmiri e were na-awụ na mpoto ede e wụsa ya ya gbafuo

ga-akwado onwe ya siri ike dị omimi otu o siri dị na-awụghị ịhụnanya maka ịhụnanya ji nwe ọ dị mkpa
ịhụnanya ga-adịrị ebe Mm. maka ka m kwukwa ee, ndị ọkachamara ha sịkwa nkwekọrịta anyị makwa na ihe ha ji kwuo nkwekọrịta n'ime nkwekọrịta ha na ihe ha na-akọwakwa wụ ịhụnanya Mm. maka na a ga-ama ama ọkwa na ha na-ekwu na nkwekọrịta mana ịhụnanya dị n'ihe ha na-ekwu ọ dabakwa ọ daba maka na o nwere ndị ga-enwere ike nwee nkwekọrịta ma ịhụnanya nọ nkwekọrịta nke bụ na ị wụ onye ọkaikpe mụwa chọrọ ịwụ onye na-enezi ahụ ike ee oya ka anyị chee otu anyị ga-esi nwee ego anyị ahụ

Kedụ ka alụmdi na nwunye si bido ore? Ọ dị mma. Ọ dị mma. Um, Ọ bụrụ na anyị ele anya ajụjụ ahụ ọ ka osisi ọjị o toro ogologo mana ọ bụrụ na i lezie anya nke ọma dịka ndị Igbo anyị wụ anyị makwana Chukwu Chukwu okike anyị na-emekwanụ ihe dịka ntụziaka nke Chukwu si dị alụmdi na nwunye dịka akwụkwọ nsọ kwuru na ọ malitere n'ogige Iden anyị niile kwanụ dịka ndị Igbo anyị wụ ọ bụ otu ahụ o si malite na Chukwu Okike sị na ọ gaghị adị mma na nwoke ga-anọ naanị ya na ọ ga-akakwanụ mma na anyị ga-emere ya onye enyemaka zuru oke tara ọchịchị ọ bụ ya bụ mmalite alụmdi na nwunye n'ihi na alụmdi na nwunye dị okenye ka mmadụ ọ dị okenye ka mmadụ Ọ dị na mgbe e kere ụwa. Mm. Ọ bụ na anụ anụ ọhịa

ọ sị na akpado akpado arahụ n'ute nke pụtara na ekwekọrịta arahụ n'ute ekwekọrịta alụọ di na nwunye O wee bụrụ ya. Ah, Igbo bụ Igbo ụnụ ahụnanụ ka o si gaa n'ụbọchị taa asị m ya dịrị Okeke mma dịkwara Okafọ mma anyị echefukwanụ Mgbafọ na Mgbeke Ee, Bido okwu gị. Ihe m chọrọ ịgbakwunye n'ihe niile a, ị mara na ọha na eze na-ege anyị ntị. Ọ bụrụ na ihe ndị a anyị kọwara, dịka nghọta anyị n'ala Igbo ka o si wee dị ihe gbasara alụmdi na nwunye, o nwekwa otu ọzọ i siri chee na ọ ihe ị ghọtara bụ alụmdi na nwunye, biko gaa n'ebe ndị Bekee na-akpọ comment Section. jụọ ajụjụ. Mhm. Tinye ọnụ n'okwu a. ọ dị mkpa Igbo nwe Igbo ụnụ anụma dịka otu bịa soro na-akwalite asụsụ na omenala Igbo na mba ofesi bụ New York si debe ya biko ụnụ biere anyị aka n'ebe ahụ na-acha ọbara ọbara ọ ga-acha ntụ ntụ ọ chawa ntụ ntụ mgbịrịgba ga-apụta gị kụsa ya ntakịrị gbam gị tụliere anyị aka elu ma kesaa ozi a echefukwala ọ wụ na e nwere ihe ị chọrọ ikwu Detuo ya n'okpuru ebe a. Anyị ga-ahụ ya. Anyị ga-enyekwa gị ubu ruru gị. Ndewonụ. Um, na anyị bịa ọzọ anyị ga-eleba anya n'ihe ndị ọzọ banyere alụmdi na nwunye maka otu onye a nọ na-ajụ na dibịa ọ wụ dọkịta